Moni, ndine Jack. Nde kalekale ma 1800s anthu anali akadali ndi chidwi choyang'ana mlengalenga kuti aone kuti muli zotani komanso kupanga study maplaneti kuti maplaneti akumapanga behave bwanji, zikumatani. Nde anali ndi ma telescope amene ankagwiritsa ntchito kumapanga observe zinthu zosiyanasiyana nde panali gulu lina linali interested kwambiri ndi planet ya Mars ankayipanga study Mars nthawi zonse pa ma telescope kuyang'ana mmwamba kunena kuti kodi Mars kukuchitika zotani pali zotani nde munthu wina otchuka kwambiri pa nthawi imeneyo dzina lake Giovanni anapanga print zomwe anaona pa Mars kunena kuti pali zinthu zodabwitsa kwambiri pali ma straight lines ena ake ooneka ngati ma canals and pakuoneka ngati pali irrigation system kunena kuti ngati mitsinje yochita kukonza chani nde anajambula exactly mene amazitani amazionera malainiwo kuchoka ku north pole kupita ku south pole ma degrees ake chani kuti anazifotokoza bwinobwino eti nde anthu ena amapanganso study kuti aone zomwezo. vuto linali loti anthu ena samaona zomwe iyeyo akuonazo eti ngakhale analemba bukhu chani nkupezeka kuti panali bambo wina dzina lake Percival Lowell. Percival ataona ma findings a Giovanni anali interested kwambiri, anali olemera kwambiri Percival. mpakana anapanga decide kuti iye ayambe kuchita study astronomy anafuna amvetsetse zomwe zochitika ku mars mpakana chifukwa cha ndalama anapeza malo pa chikweza anapanga build malo specifically ochita study za mlengalenga kuti aziona maplaneti chani iye focus yakenso kwambiri inali planet mars anabuilda chi telescopenso ndendende chomwe ankagwiritsa ntchito Giovanni chija anafuna kuti apitirize ma studies a Giovanni chifukwa chonena kuti Giovanni anapezeka kuti health yake simayenda bwino maso maso ake ati samagwira ntchito bwino Percival anatenga ntchito ija kuti akupitiriza Percival ataona pa telescope sanamvetse zomwe anaona eti kuti ma lines aja anali clear kwambiri pa planet ya mars kunena kuti kuchita kukhala kuti zochita kusangalatsa kunena kuti wamanga irrigation system iyi ndi ndani sizingatheke izi zikungokhala pa zazokha chonchoyi anaona kuti ndi technology ya advanced kwambiri yomwe apanga zimenezozo ndipo anakhulupirira kuti pakuyenera kukhala kuti pali zamoyo pali ma aliens amene akumanga irrigation system yamphamvu ngati imeneyi ndi ma canals, ma canals amachita kukhala ochita kuchoka ku, ku kumtunda kwenikweni kwa planeti mpakana kumusi kumakhota bwinobwino ziya zochita kuonekera kuti zinali za fascinating nayenso mpakana analemba buku kufotokoza amene ma canals analili ma irrigation systems zimene amaonekera kuti panali chidwi kwambiri kuti amvetsetse kunena kuti

kunena kuti anthu akugwira ntchito yapamwamba iti mpaka na munthu winanso dzina lake William Pickering onena kuti analinso otchuka scientist anamupanga join anthu onena kuti amagwira ntchito zazikulu ntchito zamphamvu kuti akuona zomwe zikupangika mlengalenga kumapanga dokumenti kuti anthu adziona Percival analemba mabuku atatu a kudabwitsa kwa Mars ndi ma canals ake mitsinje irrigation system komanso advancement ya amene anamanga zimenezozo. Percival anamwalira mu 1916 atadwala, koma kunapezeka kuti mu 1909 kunapangidwa telescope ya nyuwani, amaitcha Mount Wilson Observatory Telescope. Komano anthu amati akaona kuyang'ana Mars ija kudzera telescope imeneyo samaona zomwe ankaona Percival ndi munthu woyambirira uja. ndi anthu amadabwa kuti kodi iwo achita kulembera mabuku chani chomwe amaona ndi chani eti nde anayamba kumafufuza kunena kuti kodi anthu amaona chani fa anthu m- anakhulupirira kwambiri kuti kuli ma alien kumeneko akupanga zinthu ali advanced kwambiri nde M'ma 1960s, Percival atamwalira kale, m'pameneno ena anazazindikira atachita check ma telescope iwo aja amagwiritsa ntchito aja, kunena kuti inali optical illusion. Optical illusion kutanthauza kunena kuti amapusitsika ndi light komanso reflection. Ma telescope amene amagwiritsa ntchito sanali advanced kwambiri anali ndi vuto iwo aja amati akamayang'ana mu telescope kuyang'ana mmwamba chonchi chomwe amachiona ngati ndi planet imakhala kuti ndi diso lawo lomwe ndi ifa cha light yomwe inali mu telescope mu yomwe imene kuthandiza kuunika mmwamba imapeza kuti ikuunika mu diso mwawomo ndi iwo aja akamaona malaini aja panalidi malaini omwe amaona koma malainiwo inali mitsempha yawo yomwe mitsempha ya magazi ya mmasoyi network ya mitsempha chani chani zonse amajambula zija iwo amaona ngati kuti ndi Mars koma amajambula diso lawo ndi maveins chani kumachita kunenerera kunena kuti koma amene anapanga design iyi ndi wamphamvu kwambiri e, zinthu za nzeru kwambiri system yake irrigation system chani angasi amaona kuti zinazo irrigation system akuona mwina tinatake timitsempha amene timakhalira m- m- mdiso chani chilichonse kunena kuti design yake inali to perfection koma iwo samadziwa kuti akuyang'ana diso lawo lomwe amaona ngati akuyang'ana Mars chimodzimodzi mmene munthu ungayang'anire pamira kumadziyang'ana m'maso koma chifukwa cha light amachita kuona zonse m'masomo nde amajambula maso awo omwe ndi ma theories awo ndi mabuku awo anapangidwa disprove kunena kuti sizowona pa Mars palibe zonsezo tingomaliza kunena kuti i think iwo amanenadi zowona kunena kuti amene anapanga zimenezozo ali advanced kwambiri chani tikunena kuti ndi mulungu nanga nda analenga munthu nda amene anapanga za advanced ngati zimenezo kuyika mitsempha ya mmaso kutani kuti irrigation system amaona ndi chauta amene ndi imene ndi nkhani ya Percival Lowell zikomo kwambiri